Seans go gcluinfidh sibh um fuaim beag ag teacht ó choirnéal an tseomra seo agus má, úps, gabh mo leithscéal, má chluineann tú sin, sin ar an ábhar go bhfuil mo chuidítheoir beag in aice liom agus seans go mbeidh sé ag tabhairt amach anseo is ansiúd. So seo Iarla s'agam agus tá sé ag dul a bheith ag cuidíú liom inniu. Abair dia duit, Iarla! Abair dia duit! Maith go leor. Ok, so, seans go gcluinfidh sibh é seo ag tabhairt amach an scéal seo freisin, ach seo í an chuid dó. Maith go leor. Ahm, ok, so, dtús báire, ok, ahm, mar a luaigh mé, táimid ag dul a amharc ar sheichimh agus ar shraitheanna. Chuir mé nótaí suas ar Google Classroom inniu, agus an rud ab áil liom go ndéanann sibh ná go fhaigheann sibh na nótaí amach os bhur gcomhair, Agus mé ag dul fríd, am, iad ins an físeán seo, maith go leor, so sílim go mbeidh sé níos furasta má téimse fríd na nótaí sin libh. So faigh iad amach os bhur gcomhair. Am, so tá leathanach darb ainm Seicheamh agus Sraitheanna. Tá leathanach eile darb ainm Seicheamh Athchúrsacha agus is é sin ceisteanna scrúdaithe bunaithe ar seo, so is féidir libh iad siúd a thriail nuair tá seo déanta againn agus na samplaí déanta. Maith go leor? Ok, so cuirfidh muid tús leis na nótaí agus na samplaí anois. Maith go leor, sa chéad dul síos, cad é an rud é seicheamh agus cad é an rud é sraith? Bhuel, is é seicheamh ná liosta uimhreacha, ok, in ord ar bith, so mar shampla má tá trí, cúig,

móide cúig, móide seacht, móide naoi, móide a haon déag. Maith go leor. Anois, éiríonn sin níos tábhachtaí agus muid ag dul ar aghaidh ins an topaic seo. So, ag an phointe seo, táimid ach ag amharc anseo ar an seicheamh. So, de ghnáth, leanann an seicheamh patrún atá measartha simplí. OK? So, an rud atáimid ag amharc air ná, táimid ag amharc ar an patrún, den seicheamh seo agus cén dóigh a fhaigheann muid téarma ar bith sa seicheamh. So seo giota beag de téarmaíocht anseo, ok? Céad dul síos ná an téarma, ok? Anois, is é seo téarma sa seicheamh, is é seo téarma sa seicheamh, is é seo téarma sa seicheamh, ok? So thig linn a rá go bhfuil seo U1,

Is féidir linn a rá, bhuel, do gach téarma ins an seicheamh tá riail ar leith ann, ok? le faigh téarma ar bith. Thig linn an seicheamh seo a leanstan ar aghaidh agus ar aghaidh agus ar aghaidh agus ar aghaidh go deo. So abair go raibh muidinne ag iarraidh faigh u 92, mar shampla, ok? Abair go raibh muid ag iarraidh faigh u 92, atá suas amuigh anseo áit éigin. Bhuel, má tá an riail ginearalta againn den seicheamh, is féidir linn téarma ar bith a fháil. Agus bhuail sibh le seo cheana féin. Bhuail sibh le seo ag GCSE nuair a rinne sibh an Nú téarma. Ok? Rinne sibh an Nú téarma ag leibhéal GCSE. So, cad é N? Is ionann N uimhir an téarma ab ar mhaith leat. So, is ionann N. ó gabh mo leithscéal, so an Nú téarma UN agus seasann N don uimhir ins an téarma a ba mhaith leat. OK? So, mar shampla, ag, ar ais chuig an, an seicheamh a bhí againn, bhí 3, 5, 7, 9 againn. OK? Agus, mar a dúirt muid bomaite ó shin, bhí seo. U1, U2, U3, U4, agus bhí muidinne ag iarraidh faigh UN. So is é UN an caidreamh uimhir idir uimhir an téarma agus an téarma é féin. So uimhir an téarma agus an téarma é féin. So caithfidh tú oibriú amach, bhuel, cad é a dhéanaimse le uimhir an téarma le faigh an téarma é féin. OK? Agus an rud a rinne sibh ag GCSE ná fuair sibh an difríocht eadarthu, mar seo. Iolraigh tú uimhir an N, so uimhir an téarma, faoin uimhir seo, so fuair tú 2N. OK? Ansin d'oibrigh tú amach, bhuel, Dó N, tá dó faoi haon dó, so caithfidh mé haon a suimiú leis, tá dó faoi dó ceathair, so caithfidh mé haon a suimiú leis, agus fuair tú, rud éigin cosúil leis seo. So, sa deireadh, chríochnaigh tú suas le, U N, cothrom le dó N, móide haon. Anois, Seans nár úsáid sibh an nodaireacht seo, UN, ach sin atá muidinne ag dul a bheith ag úsáid fá choinne an Nú téarma. OK, so anois nuair atá an riail seo againn, so seo riail ginearalta le faigh téarma ar bith sa seicheamh. So más maith linn anois faigh, mar a luaigh mé ag an tús, U 92, Bhuel, níl le déanamh againn ach déan, bhuel, úsáid mé an riail seo, má tá u nócha dó de dhíth orm, bhuel, nach bhfuil N sa chás seo nócha dó, so iolraímse é faoi dó, so déanfaidh tú dó fá nócha dó cur le chéile haon, agus ansin faigheann tú aon chéad. 85. So, gan an seicheamh iomlán a scríobh amach go dtí an nócha dóú téarma, thig liom, thig liom faigh an nócha dóú téarma, ok? Anois, seo go bunúsach, ok? Seo sampla iontach bunúsach, ach just cineál ag dul siar ar cad é an rud é an Nú téarma. Maith go leor? So, an rud is tábhachtaí atáim ag iarraidh go nglacann sibh ón chéad píosa seo ná an nodaireacht, u, N, a úsáid don Nú téarma, nó u haon, u dó, u trí a úsáid don chéad, darna, tríú téarma. Amm, agus gur, cad é an ciall leis an Nú téarma, gur sin riail ginearalta le faigh téarma ar bith sa seicheamh. Maith go leor. Ok. Bogfaidh muid ar aghaidh mar sin de. Anois táimid ag dul amharc ar an caidreamh athchúrsach. So i mBéarla is ionann sin an recurrence relation. So ciallaíonn sin an caidreamh idir na téarmaí. So de ghnáth an caidreamh idir téarma amháin agus an téarma a tagann ina dhiaidh sin, nó in amanna an téarma agus amháin agus an téarma a tagann roimhe. So feicfidh sibh, mar shampla, rud éigin cosúil le seo scríofa. So, mar shampla, más ionann u N an téarma i seicheamh ar bith, then is ionann u N móide haon an chéad téarma ina dhiaidh sin. Mar sin de, má tá an seicheamh seo againn, so má amharcann sibh ar an darna leathanach sna nótaí anois, ok, gabh mo leithscéal, seo an darna leathanach, amharcann tú ar an seicheamh seo, ok, is ionann, má ghlacann muid UN le bheith mar shampla an téarma seo, an ceathair, so más ionann sin UN, then is ionann seo UN móide haon. Déanann sin ciall. Ok. Agus leis, sa seicheamh seo, le faigh an chéad téarma eile sa seicheamh, cad é a dhéanfaimid? Bhuel, táimid ag suimiú dó. So, is ionann an caidreamh athchúrsach sa chás seo ná, le faigh an chéad téarma eile, so an u-n móide 1, glacann tú téarma ar bith agus suimíonn tú dó leis. Ok? Anois, níl achan rud ag dul a bheith chomh simplí le sin, ach seo just le, a bheag nó a mhór le, le thaispeáint daoibh cad é atá i gceist againn, ok? Anois, maith go leor, amharc ar an sampla atá ar, i bhur nótaí, ok? Agus deireann an sampla, Faigh na chéad trí théarma eile sa seicheamh seo thíos. So, an rud atá againn anseo ná, thug siad an chéad téarma sa seicheamh dúinn, agus is é sin ná cúig. agus thug siad an caidreamh athchurseach dúinn. So an rud atá siad a rá ná le fáil an chéad téarma eile sa seicheamh, nuair atá téarma ar leith ar eolas agat, an céad téarma eile, iolraíonn tú an téarma, UN, so an téarma atá agat, faoi thrí. OK, so mar shampla, mar sin de, gabhaim leithscéal, más ionann an chéad téarma, u 5, then bheadh an darna téarma mar an gcéanna ná an chéad téarma, so bheadh sin 3 fa u 1, mar sin de, bheadh sin 15. Má smaoiníonn tú air, más, má ligeann tú do N, má ligeann tú do N, a bheith um gabhaim leis má ligeann tú do N a bheith 1 sa chás seo ok then tá u N móide 1 ag gabháil a bheith U2 so is ionann sin go bhfuil U2 trí oiread de U1 má dhéanann sin ciall ok so

mhaith liom go n-amharcann sibh anois ar an leathanach ina bhfuil na ceisteanna tugtha. Ok, so tá mise ag dul an chéad cheist a dhéanamh libh agus ansin thig libh na cinn eile a thriail sibh féin. Tá mé ag dul an chéad cheist a dhéanamh mar tá sí píosa beag difriúil ná an cheist a rinne muid. Mar in áit N móide haon sa chás seo tugann siad u, N lúide haon. OK, so caithfidh tú smaoineamh cad é atá tú dul glacadh le N sa chás seo. OK, so an rud atá seo a rá ná má tá téarma ar leith agat, faigheann tú sin fríd an téarma roimhe a iolrú fa trí agus suimiú dó leis. OK? So, um, in áit, seo bealach eile in áit ag scríobh UN móide a haon sin trí UN, Is just dóigh bealach difriúil chun an nodaireacht seo a úsáid. So an t-am seo, le fáil téarma ar bith, iolraíonn tú an téarma roimhe fa trí agus ansin suimíonn tú dó leis. So sa chás seo, in áit ag leigint de N a bheith 1, táimid ag dul leigint de N a bheith 2. So tá seo ag dul bheith U dó. Ok? So le fáil ins an cás seo, Tá an chéad píosa den cheist is faigh U2 agus U3 i dtéarmaí A. Ok, so le fáil U2 dúirt mé ag ligint le N a bheith 2, is ionann U2, 3, U1, cur le chéile do. Agus tá U1 tá fhios againn cothrom le A, mar a tugtar ins an cheist, so tá U2 ag dul a bheith 3, A, móide do. Seo chéad píosa den cheist sin déanta. Agus an dara píosa, faigh U3. Ok? So, tá U3 ag dul a bheith 3 U2, cur le chéile 2. Anois, giota beag níos deacra, but it's just píosa beag ailgéabar simplí anseo, táimid ag dul ionadú isteach, seo in áit U2. So, déanfaidh muid, tá U3, trí faoi trí A, móide dó, móide dó ag an deiridh. So, tá U3, ag dul a bheith, naoi A, móide sé, agus cur le chéile dó ag an deiridh, so, móide ocht. Agus sin do dhá freagra i téarmaí A. Anois, an darna píosa den cheist seo, ok, deireann sé, Ins an darna cuid den cheist, iarrtar orainn faigh an luach ar A nuair is ionann U2 agus U3. Anois, tá seo ailgéabar iontach simplí, ok? Níl tú ach ag ionadú isteach. So, in áit U2, ionadaímid isteach 3 A móide 2, in áit U3, ionadaímid isteach 9 A móide 8. So, níl tú ach ag déanamh

ins an scrúdú san iomlán. So, um, níor chóir go mbeidh fadhbanna agaibh leis na ceann seo. Ba mhaith liom go dtriaileann sibh na, um, trí cheist eile atá ar an leathanach seo. Feicfidh sibh go bhfuil na réiteacha ag an deireadh, ach le bhur dtoil, ná amharc ar na réiteacha go dtí go dtriaileann sibh na ceisteanna, agus ansin má tá fadhb agat, um, b'fhéidir go dtiocfadh leat amharc ar na réiteacha le, le feiceáil cad é atá tú ag déanamh go mícheart. Má tá ceist ar bith agat gabh i dteagmháil liom ar Google Classroom. Maith go leor. Ádh mór oraibh. Slán.